Адыгэбзэ, анэдэлъхубзэ. Мы псалъэхэр щызэхэтхкӏэ дегъэин зыхыдегъащӏэ къыддалъхуа ди гум щыдгъафӏэ бзэ лъапӏэ дызэриӏэр. Зи бзэр зымыщӏэ-зымыгъэлъапӏэ цӏыхум къызыхэкӏа лъэпкъыр фӏыуэ хуэлъэгъуну къыщӏэкӏынкъым. Анэдэлъхубзэр хъумэным ди зэманым гулъытэшхуэ хуэщӏын хуейщ. Адыгэбзэр дрипсалъэ къудейкъым, атӏэ ар ди лъэпкъ гъэсэныгъэщ, лъэпкъ щэнхабзэщ, лъэпкъым и щӏэныгъэщ. ЮНЕСКО-м минитӏрэ епщӏанэ гъэм къыдигъэкӏа тхылъым ихуащ кӏуэдыжынкӏэ шынагъуэ зыщхьэщыт бзэхэр. Абыхэм хеубыдэ Кавказ Ищхъэрэм щыпсэу лъэпкъхэм я бзэхэри. Ди бзэр абы щыхэткӏэ гупсысэ куум ухэзыдзэ ӏуэхугъуэщ. Бзэр лъэпкъым и гущ, и псэщ. Бзэм епхащ цӏыхубэм и ехъулӏэныгъэу зыӏэрагъэхьахэр, абы адэкӏэ и дуней зэрызиужьынури аращ зэлъытар. Бзэр димыӏэмэ, ди лъэпкъри щыӏэжынкъым, адрейхэм яхэшэпсыхьыжынущ. Зи щхьэ, зи лъэпкъ пщӏэ хуэзмыщӏыж дэтхэнэри телэжьэн хуейщ къыдалъхуа и анэдэлъхубзэм. Бзэм и гъащӏэр зи ӏэмыщӏэ илъыр къэзыгъэщӏа лъэпкъырщ, пэжу бгъэдэтмэ, тэмэму игъэлажьэмэ, ефӏэкӏуэнущ. Хэкӏыпӏэу диӏэр зыщ. Абы и лъэныкъуэкӏэ щӏэныгъэлӏхэр псори зы ӏуэху еплъыкӏэм хуокӏуэр, бзэр гъэлэжьэн, щӏэблэ къыдэкӏуэтейр абы дегъэхьэхын хуейщ. Ар дауэ къыдэхъулӏа хъуну? Нобэ абы елэжьхэр ди адыгэ щӏэныгъэлӏхэрщ, къэухь ӏэрыщӏ, урысыбзэкӏэ жыпӏэмэ, искусственный интеллектыр къагъэсэбэпу адыгэбзэ программэ зыхагъэувэр.

Мы ӏуэхугъуэр зэзыгъэпэщари сэ мыбы сыкъыхэзышари Тыркум щыщ ди адыгэ щӏалэ Пӏэпшу Муратщ. Мурат Истамбыл Окан университетым и Тэрмэш щӏэныгъэ къудамэм и унафэщӏщ, университетым и егъэджакӏуэщ, щӏэныгъэм и докторщ. Абы къищынэмыщӏауэ, Мурат кӏуэдыжынкӏэ шынагъэ зиӏэ бзэхэм я хъумэжынымкӏэ и Дунейпсо фондым и тхьэмадэщ. Абы къызэрызжиӏамкӏэ, хэхэс адыгэхэм къэухь ӏэрыщӏым, искусственный интеллект жыхуэтӏэм, адыгэбзэр макъкӏэ ирагъэщӏэну зрапщытащ. Ауэ хэхэс адыгэхэм я къару къудейкӏэ пэлъэщынутэкъыми, хэкурыс адыгэхэри дакъыхыхьэну къызэлъэӏуащ. Щӏэуэ къежьа технологиехэр къэбгъэщхьэпу бзэм и трегъэтхэныр адыгэбзэм хуэдэу кӏуэдыжынкӏэ шынагъэ зиӏэ бзэхэм папщӏэ мыхьэнэшхуэ зыхэлъ ӏуэхугъуэщ. Сыту жыпӏэмэ, бзэр хъумэжынымкӏи, къэкӏуэну щӏэблэм къыхуэгъэнэжынымкӏи нэхъ хэкӏыпӏэфӏщ. Нобэ апхуэдэ щӏыкӏэкӏэ дуней псом тет лъэпкъхэм къэухь ӏэрыщӏым я бзэр ирагъащӏэ яхъумэжын зрагъэужьын папщӏэ. Мы ӏуэхугъуэм яужь итхэр лъэпкъ цӏыкӏухэм я закъуэкъым, бзэм ирипсалъэ цӏыху бжыгъэми елъытакъым. Ауэ мы ӏуэху бгъэдыхьэкӏэр лъэпкъ цӏыкӏухэм я дежкӏэ псом нэхърэ нэхъ мыхьэнэшхуэ зиӏэщ. Къэухь ӏэрыщӏым адыгэбзэр едгъащӏэмэ сыткӏэ къытхуэгъэсэбэпыну жыпӏэу щытмэ, абы зэфӏэкӏ куэд къытхузэӏуихынущ. Псалъэм папщӏэ, макъ трегъэтхар тхыбзэкӏэ зэдзэкӏынымкӏэ. Тхар макъкӏэ къэгъэӏужынымкӏэ. Макъ гъэӏукӏэ лажьэ программэхэр, ӏэмэпсымэхэр къэгъэлэжьэнымкӏэ. Бзэр зэзыдзэкӏ программэхэмкӏэ, бзэм и зэгъэщӏэнымкӏэ, бзэ щӏэныгъэхэм я къэхутэнымкӏэ. Псалъэм папщӏэ псоми къагурыӏуэн хуэдэу, Щапхъэ зыбжанэ къэсхьынщи. Нобэ ди гъащӏэм къыхыхьа нэхъыбэ дыдэу узрихьэлӏэ машинэхэм ит гъуэгур зыубзыху навигаторыр, дэӏэпыкъуэгъу Алисэр, чат GPT жыхуиӏэр нэгъуэщӏхэри адыгэбзэкӏэ къыпхуэгъэпсэлъэнущ. Мыдкӏэ, хамэбзэкӏэ къигъэлъагъуэ нэтынхэм, фильмхэм деплъынумэ, опциехэм дыхыхьу, щӏагъ щӏэтхэхэр, субтитр жыхуэтӏэхэр адыгэбзэкӏэ къытхухэхынущ. Бзэр зымыщӏэ, зымыщӏэжхэм е зи бзэщӏэныгъэм хэзыгъэхъуэну хуейхэм папщӏэ адыгэбзэр къаригъащӏэу, къаригъэщӏэжу пхуэщӏынущ. Абы къищынэмыщӏауэ, адыгэр здэмащӏэ щӏыпӏэхэм щыпсэу цӏыхухэм папщӏэ виртуальная языковая среда жыхуиӏэм хуэдэу адыгэбзэкӏэ уепсалъэмэ, укъыгурыӏуэу, къопсэлъэжу, упщӏэу ептмэ, жэуап къуитыжу бзэр къыщыбгъэсэбэпын утыку пхуэухуэнущ. Нобэ зи анэдэлъхубзэр къызыфӏэӏуэху дэтхэнэ зыри ди бзэм дигъэпӏейтей къудей мыхъуу дытегужьеикӏауэ жыпӏэ хъунущ. Ауэ, ди жагъуэ зэрыхъунщи, адыгэбзэм ирипсалъэ цӏыху бжыгъэм хэщӏу фӏэкӏа хэхъууи тлъагъуркъым. Абы щхьэусыгъуэ куэд иӏэщ. Псалъэм папщӏэ, адыгэбзэкӏэ унагъуэм ирикъункӏэ щрипсалъэкъым. Еджапӏэхэм адыгэбзэр зэрадж сыхьэт бжыгъэр мащӏэ дыдэщ. Ягъэмащӏэм ягъэмащӏэурэ хахыжыпэным нэсащ. Уеблэмэ нобэ еджапӏэм щӏэс хэкурыс сабийхэм инджылызыбзэр адыгэбзэм нэхърэ нэхъыфӏу ящӏэ жыпӏэми ущыуэнкъым. Нтӏэ сыт абы хэкӏыпӏу иӏэр? Сэ сызэреплъымкӏэ, Адыгэбзэм и хъумэжынымкӏэ къытпэув гугъуехьхэм дебакъуэу, къыпэткӏухьу, ӏэмалыншэ хъумэ, итщӏыкӏыу зэрытхузэфӏэкӏкӏэ дыпэщӏэувэн хуейщ. Абы щхьэкӏэ дэтхэнэ ӏэмэпсымэри, дэтхэнэ утыкури, дэтхэнэ ӏэмалри къэгъэсэбэпын хуейщ. Сабийхэмрэ щӏалэгъуалэмрэ ахэр дэзыхьэх дэтхэнэ зы ӏэмэпсымэми адыгэбзэр къиӏукӏыу щӏын хуейщ. Дэтхэнэ технологиери адыгэбзэкӏэ къэгъэпсэлъэн хуейщ, анэдэлъхубзэмкӏэ къэухъуреихьын хуейщ. Мы дызыхыхьа проектым апхуэдэ зэфӏэкӏ къыдет, сэри аращ мыбы сыкъыщӏыхыхьар. Мы зи гугъу сщӏы проектым и цӏэр Common Voice-щ. Мыр зейр Mozilla браузерыращ. Mozilla-р куэдым къызэрацӏыхур Firefox цӏэмкӏэщ. Занщӏэу къыхэзгъэщыну сыхуейщ, Common Voice проектыр зытещӏыхьа Mozilla браузерыр Урысейм Яндексым хуэдабзэу къызэригъэсэбэпыр. Нетӏэ къезбжэкӏа псори тхуэщӏын папщӏэ ди макъхьэр тредгъатхурэ база данных жыхуиӏэм из тщӏын хуейщ. Базэ данных жыхуэтӏэр дунейм къытехьа сабийм и акъылым ебгъэщхь хъунущ. Ар ебгъащӏэ бзэмкӏэ къопсэлъэжынущ. Къэухь ӏэрыщӏым и щӏэныгъэри къызэрихынур мис а базэ данных жыхуэтӏа щӏэныгъэ лъапсэращ. Бзэ къэс езым и щӏэныгъэ лъапсэ иӏэжщ, езым и макъхэмкӏэ, и псалъэхэмкӏэ гъэнщӏауэ. Дэри иджыпсту дызытелэжьыхьыр Апхуэдэ щӏэныгъэ лъапсэ адыгэбзэм хуэдухуэну аращ. Мыхуэдэ лэжьыгъэмкӏэ дэӏэпыкъуэгъу хъу ӏуэхущӏапӏэ зэмылӏэужьыгъуэхэр щыӏэщ, ауэ абы уасэшхуэ хуагъэув. Абы зыхебгъэтхэн щхьэкӏэ, макъ трегъэтхэныгъэхэр щызэхуэпхьэсын щхьэкӏэ пщӏэ щӏэптын хуейщ. Уеблэмэ, хьэзыр хъуа щӏэныгъэ лъапсэр къэбгъэщхьэпэн щхьэкӏэ къэпщэхужыни хуейщ. Дэ адыгэхэр дызэрылъэпкъ мащӏэр, дуней псом дызэрыщикъухьар къэплъытэмэ, ар пхузэфӏэмыгъэхьэн ӏуэхугъуэщ. Нэхъри, абы текӏуэдэну мылъкури гъуэтыгъуейщ. Ауэ Common Voice проектым ипкъ иткӏэ дэтхэнэ лъэпкъми и бзэр пщӏэншэу ихъумэжыну апхуэдэ ӏэмал кърет. Адыгэхэм ди дежкӏэ хэкӏыпӏэфӏ дыдэщ. Адыгэр псори зы щӏыпӏэм дызэримысыжым ипкъ иткӏэ, дыщыпсэу щӏыпӏэхэм елъытауэ ди бзэми зэхъуэкӏыныгъэ гуэрхэр игъуэтащ. Ахуэдэу адыгэбзэм хэмыт псалъэхэр хэкурысхьэм урысыбзэм къыхэтхащ, тыркум исхьэм тыркубзэм, хьэрып къэралхэм исхьэм хьэрыпыбзэм къыхахащ. Дунейм бзэуэ тетыр псалъэкӏэ зэпэӏэбэ хабзэщ, абы зыри шынагъуэ хэлъкъым. Ауэ адыгэбзэм зы псалъэм пэкӏуэу бзэ зэмылӏэужьыгъуэхэм хэкӏауэ щапхъэ зыбжанэ иӏэнкӏэ хъунущ. Икӏи а псалъэхэр къызыхэкӏа бзэр къыщагъэсэбэп къэралым щыпсэу адыгэхэм фӏэкӏа адрейхэм къагурымыӏуэу. Псалъэм папщӏэ, Дэ кӏэртӏоф сыукъэбзащ жыдоӏэ. Тыркум исхьэм пататес сыукъэбзащ жаӏэ, хьэрып къэралхэм исхьэм батӏатӏ сыукъэбзащ жаӏэ. Мыпхуэдэ щапхъэхэр ди куэдщ. Абы къищынэмыщӏауэ, ди бзэм хэтрэ пэт ӏэщӏыб тщӏауэ, хамэбзэхэм къыхэтхауэ къэдгъэсэбэп псалъэхэри щыӏэщ. бжыгъэхэр, махуэцӏэхэр, мазэцӏэхэр, нэгъуэщӏхэри. Мы проектым и фӏыгъэкӏэ а псалъэхэр псори тредгъатхэмэ, дэтхэнэ зы адыгэри дыкъыгурыӏуэнущ икӏи хамэбзэхэм къыхэкӏа псалъэхэм я адыгэ аналогхэр ебгъащӏэмэ, къуигъэщӏэжынурэ апхуэдэурэ бзэм къыхигъэхьэжынущ. Лингвистхэм зэрыжаӏэмкӏэ, дэтхэнэ зы бзэри къэухь ӏэрыщӏым ебгъэщӏэн папщӏэ макъ трегъэтхыныгъэу я нэхъ мащӏэ дыдэр сыхьэтищэу иӏын хуейщ. Ауэ а лингвист дыдэхэр адыгэбзэм къыщыхэплъэм щыгъуэ, фэ сыхьэтищэкӏэ фыкъызыфӏэкӏынукъым къыдджаӏащ. Фэ фи бзэр бзэ гугъу дыдэщ, зэщхьу макъ куэд хэтщ, а макъхэр зыхэбгъэкӏынуи къэбгъэӏужынуи тыншкъым, жаӏащ. Абы ипкъиткӏэ фэ сыхьэт мин зырыз къэбэрдейхэмрэ кӏахэ адыгэхэмрэ фыхуеинущ, жари, сыхьэт мин зырыз тредгъэтхэн хуейуэ къытхуагъуващ. Мы ӏуэхум дызэрефӏакӏуэм щыхьэт тохъуэ Common Voice-м и программист нэхъыщхьэ Бюлент Озден и псалъэхэр. Абы зэрыжиӏэмкӏэ, адыгэбзэр Common Voice-м иужь дыдэу хагъэхьа бзэхэм ящыщщ, ауэ абы емылъытауэ Ди сыхьэт бжыгъэхэм зэрыхэхъуэм и псынщӏагъымкӏэ псом япэ дищыжауэ жеӏэр. Итӏанэ, Бюлент Озден зэрыжиӏэмкӏэ, Common Voice-м лъэпкъ щэрэ плӏыщӏым щӏигъу зэуэ щызэдолажьэ, я бзэр трагъэтхэну, яхъумэжыну хэтщ икӏи зыр зым и ехъулӏэныгъэхэм кӏэлъоплъ. Езы Common Voice-р зыгъэлажьэхэм зэхуэс щащӏахэм де, адыгэхэм сыт щыгъуи фӏы и лъэныкъуэкӏэ къыттепсэлъыхьу, Ди лэжьэкӏэр ягъэщӏагъуэу жеӏэр. Иджыри зэ къыхэзгъэщыну сыхуейщ. Common Voice-м лъэпкъ цӏыкӏухэм я закъуэкъым зи бзэр трезыгъэтхэну хэтыр. Мыбы дунейм тет я нэхъ лъэпкъышхуэхэми я бзэр къыщыгъэлъэгъуащ, урысыбзэри, инджылызыбзэри, испаныбзэри, хьэрыпыбзэри, тыркубзэри, Чыным я бзэри нэгъуэщӏхэри хэтщ. Мы къезбжэкӏа лъэпкъхэм я бзэр къэухь ӏэрыщӏым ирамыгъащӏэми кӏуэдыжынкӏэ зыри шынагъэ щыӏэкъым. Ауэ, дауэ мыхъуми, лъэпкъышхуэхэми я бзэр зрахъумэжын дэтхэнэ зы утыкури, дэтхэнэ ӏэмалри къагъэсэбэп. Армырауэ пӏэрэ абыхэм я бзэм лей къыщӏытемыхьэр? Абыхэм апхуэдэу щащӏкӏэ, дэ мы проектым тӏуащӏу, щащӏу дыхэмылэжьыхьыну дыхуиткъым. Команвойсым ухыхьэн щхьэкӏэ уи ныбжьыр илъэс пщыкӏуийм щӏигъуу, адыгэбзэкӏэ утхэфу, укъеджэфу ущытын хуейщ. Мыбы унэм ущӏэмыкӏыу, уи телефонымкӏэ е уи компьютерымкӏэ ухэлэжьыхь мэхъу, Common Voice-м ухыхьу зыхебгъэтха нэужь, уи экраным хьэзыру къытридзэ псалъэухахэм зэрит дыдэм хуэдэу щыуагъэншэу укъеджэурэ ебгъэхьын хуейщ. Цӏыху къэс псалъэуха мин, минитӏ тригъатхэмэ, и къалэныр игъэзэщӏауэ къыдолъытэ. Абы адэкӏэ хуеймэ хокӏыж, хуеймэ псалъэуха зыхэлъхьэнымкӏэ, трегъэтхэныгъэхэм щыуагъэ хэтмэ къэпщытэнымкӏэ къыддоӏэпыкъу. Махуэм дакъикъэ пщыкӏутху тӏощӏ тевгъэкӏуэдэну аращ. Ди гупым фыкъыхыхьэмэ, зэрызыхевгъэтхэнури зэрызэтевухуэнури фэдгъэщӏэнущ икӏи фэдгъэлъагъунущ, зыри гугъу хэлъкъым. Аращи, адыгэбзэр зыӏурылъ дэтхэнэ зыми зыфхузогъазэ. Фыкъытхыхьэ, фыкъыддэӏэпыкъу. Мы проектым теухуауэ нэхъыбэу щыгъуазэ зыфщӏыну е зыкъытщӏэвгъэкъуэну фыхуеймэ, телеграммым къыщызэӏутха Дызэкъуэтмэ, дылъэщщ, жыхуиӏэ гупым фыкъыдогъэблагъэ. Фэ федэӏуащ зэманым пэджэжу нэтыным. Абы къыщыпсэлъащ Гъуэгунокъуэ Лизэ.